ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị nke taata aka m bụkwa Ọbụmneme onye na-ewụsị maka kripto n'asụsụ igbo ama m na udo dị taata ihe na-ewetara anyị bụ ife ise ị ga na-eme na ọ bụ na ọnụ kriptokorensi dịrị ana na ọ bụ na kriptokorensi nọrọ na dip kedu ife ị ga na-eme mana mbụ ka m jụkene gị kedu ife ị na-eme n'oge gara aga na ọ bụ na kripto nọ na dip i so na ndị na-agbagharị na-asị na cryptocurrency na crash kwa na ọ na crypto enwezikwa isi na nke a na onwezikwa ife ịzụ ahịa emeta nwunye ka i so na ndị na-ebe akwa na-asị ha anya oge ọbụla every oh, every 33 seconds ha na-echeki their portfolio na-echeki ịmalụ ma ọ gbago ka ọ ka na-agbada ka ọ ka na-edip ka i so na ndị ga-abụ ha gaa na soshal midia ha na-akachi cruise na-ama njakịrị okay ihe ndị a niile m kwuo bụ ife ndị mmadụ na-emekarị mana gbaa mbọ fụ na ị na-ene vidiyo a ruo na njedebe ka i wee mụta ife ise ị kwesịrị ị na-eme ga-eme gị ka ị nọrọ profitable na crypto space nke mbụ ihe mbụ ị ga na-eme bụ stay focused oge ọbụla cryptocurrency nọ na dip ị ga-agba mbọ fụ na ị stay focused maka na tupu ịba na crypto space ị kwesịrị ịma na na dip bụ eze ama na ọ ga-echi ọ gbago agbago ọ gbada agbada ọ gbago agbago ọ gbada agbada ọ bụ na ọ gbadaha hmm, ọ gaghị agbago mana ọ bụrụ na ọ gbago kwanụ ọ yaha agbada ya bụ ị kwesịrị ịma na ihe kwesịrị na ọ ga-eme eme na oge ọ bụla ị fụrụ ya ihe ị ga-eme bụ ịga ihe izizi ị ga-eme na ị ga stay focus ihe ịbụọ ị ga na-eme bụ avoid blaming others a na na-ata ndị mmadụ ụta na-asị a ah, na ọ kwa onye a mere na ọ kwa onye a mere na ọ kwa onye nwoke gwa m go this eh, this coin na kịta na ọ naghị emezi ọfụma o nwekwa ike ọ bụ na coin a mebe ọfụma ị yazikwa eje kene nwoke a sị ya hey daalụkwa maka na coin ahụ ị gwara ya na-eme ọfụma don't blame others nke ịbụọ nke ịtọ nke a kacha wee dị mkpa buy the dip ọ bụ na ị nee anya ị fụ na otu ụzọ e si akpata ego na kripto bụ ọ bụ na ọ gbadata agbadata i go ọ gbago i lee ya bụ oge ọbụla kriptokurensi or coin ọbụla gbadatara agbadata ihe a bụ ohere dịrị ezigbote ohere dịrị gị ji wee go coin ahụ ka o welu ọ ya bụ ọ gbago ọ gbagote i nwee uru dị na ya e eziokwu na ọtụtụ mmadụ enwerọ ego ị na-ego the dip ọ bụ ya mere o ji adị mma tupu igo cryptocurrency ọbụla gbaa mbọ fụ na i me your own research nyochaa fụ na kripto ahụ ị na-ego bụ kripto dị mma maka na ọtụtụ kripto ya bụ ọ bụrụ na ọ gbadata ọ gaghị agbagotezi ọkwa ị na-aghọta ya bụ ihe nke ịtọ na ị kwesịrị ịna-eme na ọ na kripto nọ na dip bụ buy the dip mana chetakwa na ị na-ego dip gbaa mbọ fụ na ị ga na-eyuzu your dollar cost averaging strategy ọ bụ na ị nebe vidio m mere ebe m kọwara ihe bụ dollar cost averaging strategy nene na chanel m ị ga-afụ ebe ebe nlele ebe m kọwara ihe ọ bụ ka ị ya-esi wee na-eyuzie ihe nke ịnọ ị ga na-eme na kripto ọnụ kripto dị ana bụ ị ga-agba mbọ sị mba to fear Sị mba to uncertainty. Sị mba to doubt. Ọtụtụ ndị mmadụ ya bụ ọ bụrụ na ha go crypto asset ọ bụrụ na ha go any coin ọ bụla obere ife coin na-achọ ime retracement ebido na-atụ ụjọ kedu ihe mere ị ga-eji na-atụ ụjọ i che na ihe ọ ya-abụ i go overnight i nwe ego na ya mba crypto adịghị ụdị ahụ

ya bụ ọ bụrụ na ọ gbadacha na ọ ga-agbagokwa ihe nke ikpeazụ ị ga na-eme bụ gịnị stay within a community chọọ otu community ị ga-join ana m ekwu ya kwa mgbe that cryptocurrency abụghị ihe ofu onye na-eme gidigidi bụ ugwu eze ya bụ igwe bụ ike ọ ya mere kripto ji wee dị mmụọ ọ ya mere ị ya-afụ nwa ogbenye ọ nọkata kripto abanye ọgaranya cryptocurrency bụ ebe ya unu na-anabata onye ọbụla stay within a community ya bụ ihe nke ise ị ga na-eme gbaa mbọ fụ na ị nọnyere kọmuniti ya bụ ọ bụrụ na kripto nọ na dip ị nọrọ na kọmuniti o nwere ọtụtụ ihe a ga na-agwa gị ga-enye aka ga na-akasi gị obi ị malụ na yes na kripto abịabe na njedebe biko ọ bụrụ na ihe m na-eme na-amasị gị ebe a gbaa mbọ fụ na ị subscribe to my channel gbaa mbọ fụ na ị gbanyelụ notification button ya then gbakwa mbọ fụ na ị gwala ụwa niile maka ihe m na-eme ebe a ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịjoin kọmuniti kripto kọmuniti free crypto community m nwere ebe m na-enye update gbasara airdrop authentic airdrop that is airdrop ndị nwe higher chances of changing someone's life na otu ị ga-esi na-enweta free nft ọ bụrụ na ị nee anya na description button na ị ga-afụ akara eji enweta m na whatsapp ọ bụrụkwa na ị chọrọ ka m nye gị nkụzi pụrụ iche gbasara cryptocurrency gbasara DeFi decentralized exchange ka ị ga-esi wee na-enweta opekata mpe 3 dollars kwa ụbọsị na ị chọrọ ịmụ maka ya gbakwa mbọ fụ na ị kpọtụrụ m na na my number eji enweta m na WhatsApp na description button a ya bụ ka ọ dị ka ya afụlọ ka ọ dị oge ọzọ daalụ maka ịnọnyere m n'ụbọsị nke taata